Inu tikupatsaninso mpata atolankhani kuti pa nthawi imene mukufunsa mafunso mudzatikumbusenso dzina lanu ndi nyumba kapena kampani imene mukuyimilira tsiku la lero. Pamene tafika apa ndimafuna ndipemphe kuti tsopano ndi nthawi yoti timvetsereno kuti kodi MERA yabweretsa uthenga wanji kuti titambasule mmene zakhalira kuti mitengo ya mafuta ikhazikitsidwire momwe yachitidwira muja. Pamenepa ndikupatsirani kuti a Acting CEO athu a dad chinthambi atipasire uthenga umenewo zikomo zikomo kwambiri um, zikomo moni nonse zikomo um, ife a bungwe la malawi energy regulatory authority

2026 tinabweranso pano ndikulongosola za mtengo wa nthawi imeneyo ndi zifukwa zake zimene zinapangitsa kuti mtengowo ukhale ngati wakwezedwako kuti zinthu zina ndi zina zipitirire kuyenda bwino mtengowo unali wokhazikika ndithu kwakuti sitinayembekezere ndithu kuti mwapafupifupi tingathenso kukwezaso mtengo uja mukukumbukira bwino kuti cham'malichi momwemu tinatulusaso chikalata kuti atafufuzafufuza atapanga chilichonse review iliyonse yachitika chifukwa choti timachita review imeneyi mwezi uliwonse bungwe lathu la mera linapeza kuti mtengo uli bwinobwino suukufunika kusuntha kotero kuti mu nthawi imeneyoyo tinalengezanso kuti mtengo ukhala chimodzimodzi suusintha ndipo suunasinthedi nthawi imeneyo tinapitiriza mtengo wa januwari koma tinanenanso mu nthawi yomweyo kuti Patha kukhala mukufufuzafufuza kumene tizifufuza mwezi uliwonse, kupanga review mwezi uliwonse, kuyang'ana zosintha zonse. Patha kukhala kusintha kwina kumene nthawi inayake kutati kwachitika muzauzidwa bwino lomwe. Makamaka tinanena Molingana ndi nkhondo imene inali itangobuka kumene ku Middle East, kumayiko kwa aluya kumene kumachokera mafutawo, tinanena kuti bungwe lathu, bungwe la mera likuyang'anira nkhondo imeneyi mwachidwi kuonetsetsa kuti zochitika zake zikuyenda motani molingana ndi kabweresedwe ka mafuta mdziko lino. mwa masabata anayi apitawa nkhondo ili chikhalire kafukufuku ameneyo review imeneyo yakhala ikuchitika kuyang'ana kuti zikuyenda motani ndi mwina motero mukuyang'ana mmene momo mwapezeka kuti mwachitika zinthu zazikulu molingana ndi kusintha kwa mtengo wa mafuta dziko lonse lapansi mtengo oyitanitsira mafuta kuchokera kumene amapangid- amapangidwira kuja chifukwa choyambirira tikuyenera kudziwitsitsa kuti ku malawi kuno mafutawo choyamba sitipanga kapena kupanga even process sitimapanga process sitimati refinery tilibe mafuta onse amene timagwiritsa ntchito mdziko lino timachita chogula kuchokera mayiko akutali kwa Aluya kuzera pa nyanja ya mchere kuzafika kwathu kuno monsemo ndi mtengo ndithu umenewo choyamba ndilongosole mphamvu za bungwe la mera mera likutenga mphamvu zake yoyang'ana kuwunikira ndi kupereka mtengo wokhudzana ndi mafuta ndi mphamvu ndi zina zotero kuchokera mu energy regulation act tili ndi lamulo lokhazikika limene bungwe la mera linapatsidwa mphamvu kuti lizitha kuchita kauniuni wa mitengo ndi kutha kuvomereza mtengo umene anthu azigwiritsa ntchito pogula zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi mphamvu kapena mafuta kwa lero ndi kwa mafuta pochita izi bungwe la mera limaonetsetsa kuti mtengowu ukhale ndithu womverera wosapweteka koma woyenerera womverera wosapweteka koma woyenerera oyenerera kumbali yanji oyenerera kuti pamene uli womverera mtengo umenewu ukhalenso mtengo wonena kuti anthu amene amabweresa katunduyo kuchokera maiko akutaliwo athenso kukwanisa kubweresa katundu uja chifukwa kukhala ndi mtengo womverera okha katundu palibe ndiye kuti munthu sitinamuthandize kapena kukhalanso ndi katundu amene sakugulika ndiye kutinso even munthu wopanga bizinesi sitinamuthandize ndiye paka, pa ntchito imeneyi imene bungwe la mera ili nayo ntchito yawo ndikupangano balance kuonesesa kuti ma interest a mbali zonse akuyang'anidwa bwino munthu wogula ndi kugwiritsa ntchito mafuta athe kukwanisa kutero komanso munthu wobweretsa mafuta kuchokera m'mayiko akunja akutaliwo athenso kukwanisa kutero potero kuti dziko lathu lizitha kukhala ndi mafuta nthawi zonse. Balancing act imeneyiyi ikuchitika mwa ma review ndanena aja kuti kauniuniyu amachitika mwezi uliwonse nde mwe mwezi uwu wangothawu wa marichi wachitika koma kuchitika kwakukulu kwa mwezi uwu kusuntha kusuntha kumene kwachitika kwadza kamba ka vuto la nkhondo limene likuchitika ku middle east chifukwa mukudziwa bwino mafuta amene timagwiritsa ntchito amachokera madera kumene kuli nkhondoko pakadali pano ndekudera kumenekoko mafutawa chifukwa choti amayenda pa nyanja pali njira zake zimene amayendera njira yokhayo imene imatulusa mafuta kuchokera kumenekoko kubweretsa kwathu kuno kudera la iran kumene kuchitikira nkhondoko kuli malo amene akumatcha kuti Strait of Hormuz ndi kanjira ndithu kakhwawa kuti pali madzi ambirimbiri koma pali njira ndithu kuti kodutsira kwina ayi koma kodutsira ndi pamenepopo sitima zonse zapanyanja zonyamula katundu wathu kuphatikiza mafuta amenewa zimadutsira pamenepo koma chifukwa cha nkhondo imeneyi malo aja anatsekedwa. Eni ake akumaloko anatseka kuti palibe amene akudutsa. Ndipo bungwe lanu la mera lakhala likufufuza kuyang'ana bwino kuti kodi pamalo pamenepapa ndondomeko yake ikuyenda motani tsiku ndi tsiku timakhala tikutsatira nkhani zakumeneko pakadali pano malo amenewo akadali chitsekere kotero kuti katundu sakudutsapo kuphatikizapo mafuta mafuta sakudutsa tsopano ngati mafuta sakudutsa pamalopa chimachitika ndi chani mafuta ngati sakudutsa choncho chimene chimachitika ndi chonena kuti mafuta amene alipo ochepa mapoti kumene timatenga mafuta chima- zimakhala kuti nthawi imene amatseka kuli mafuta ena ndi ena komanso kuli anthu ena ali ndi njira zawo mwina apeza mokambitsana mwina ndi ali ndi mafuta mafuta amenewowo chifukwa chonena kuti kwina kuja sakubwera anthu amakanganirana tsopano chifukwa aliyense akufuna dziko lawo likhale ndi mafuta Mu- mu- mukukanganirana mmene muja mtengo umapita patsogolo ukapita patsogolo choncho kukutanthauza kuti mukanyamulaso kuti muwafikise kumene mukufika ngati kumudzi kuno ndekuti mafuta aja muwafikisaso pa mtengo wokwera kwambiri komanso kupatula pamenepopo mafutawo nthawi zina nthawi zambiri chifukwa chakuti akusowa mumayenera mupange chotheka kuti ma, ndalama zanu muzitha kukhala nazo zokwanira kuti pamene apezekepo muthe kuwat- kuwatenga mafuta aja musachite kukhala mthumba kwakwakwa kuti mafuta apezeka nde mukuthamangathamanga ndalama palibe mafuta apezeka anthu ena ali ndi ndalama agula mafuta aja ndi chifukwa chake mitengo imayambano kuyang'anidwa kuti kodi mmene nyengo iyi ikuyendera mmene nkhondo ikadali mkati mmene mafuta akusowa mmene akukanganirana mmene mtengo a- ola iliyonse ukupita patsogolo kodi munyengo ina mafuta azapezeka bwanji so mu nthawi imeneyoyo pa nthawi imeneyoyo mumafunika mumutengeretu uh, mutengeretu mafuta aja mugule, muzisunga n'kumanyamula pang'onopang'ono. Zimenezi zakhala zikuchitika koma kuti zipitirire bwino mtengo ukuyenera ukhale omverera kumbali ya ogula but komanso womverera kuti anzathu amene akubweretsa mafuta aja athe kubweretsa mdziko muno mo- mosavutikira ndi chifukwa chake mtengo umenewo waunikidwa makamaka pali petulo jet a1 mafuta a ndege amenewa diesel ndingobwerezanso petulo dizilo, mafuta a ndege amene timati jet a1 ndi industrial kerosene, parafini ndi zimene zafufuzidwa ndikuziona kuti kauniuni wache mitengo yake imene ikuyenderamo chifukwa chokuti mitengoyo yapenga kumenekoko tikaphatikiza zonsezo kubweretsa nkuzaphatikiza zonse zofunikira misonkho matranspoti manyamulidwe osiyanasiyana mahandling charges kuti mafuta awa aziyezedwa azinyamulidwa pa pamakhala macharges zonsezo tikaziphatikiza zaonesa kuti pakuyenera kukhala kusintha nde kusinthako bungwe lanu lamera chifukwa chakuti lili ndi ntchito yopanga balance mtengo ukhale womverera komanso ukhale wokwanisa kubweresa katundu amakhala akupanga balansi zimenezi nkuonesesa kuti ngakhale kusintha kuli kwakutali kwambiri masinthidwe a mtengo wa papampu akhale moyenerera mogwirizana ndi kuyang'ana pa chizungu timati ma average kuti kuonetsetsa kuti mtengo usapweteke kwambiri amalawi koma katunduyonso amene ali mafuta amene timagwiritsa ntchito athe kupezeka ndiye zonsezo azizukutazukuta aziyang'ana apeza motere poyambirira ndiyamba ndi petro ndi dizilo petro wasintha mtengo kuchokera pa 4965 kwacha kufika pa 6672 kwacha kusintha kwake kuli 34% kuchokera pa mtengo umene unali wadzulo kufika pa mtengo wa lero kusintha kwake kumeneku 34% diesel wasintha motere mtengo umene unalipo

mafuta a ndege komanso ndilongosole ndisanapitirire kuti kusintha kumeneku kutatchulapo mapesenti kuti kusintha kwake ndi 34 kusintha kwake ndi 35 mapesenteji awawa akubwera chifukwa chonena kuti zinthu zonsezo zikaunikidwa tili ndi njira imene timati automatic pricing mechanism imene ndi ndondomeko yokhazikika imene kusinthasintha kwa zinthu kuja kukayikidwa mu ndondomeko imeneyi kumaonetsa kuti kusintha kwa mtengo kukuyenera kukhala motere kotero kuti chiganizo cha MERA chimatsogozedwa ndi njira imeneyoyo polingalira ndi kusintha kumene kwasintha kumene talongosola kuja Panopa kusintha kwakukulu kwabwera chifukwa cha mitengo ndi kusowa kwa, kwa mafuta chifukwa cha nkhondo ija. Jet A1 awa ndi mafuta a ndege. Mafuta a ndege kusintha mitengo ya pa international kunali kwakukulu zedi tikaphatikiza kusintha kumeneko mwachitsanzo eh, ndingakupatsireni mafigala motere kuti kuyambira mtengo oyamba wa january kuzafika March masinthidwe ache pa mtengo ogulira katundu kumene amachokerako wasintha ndi 108.77%. Ameneyo ndi Jet A1 mafuta a ndege. Kusintha kwa mtengo umene umagulidwira mafuta kumeneko tisanafike nawo kwathu kuno. ndiye tikaphatikizaphatikiza zonse misonkho ndi zina zotero zimene tanena zochitika zonse zokhudzana ndi kabweresedwe ka mafuta zonse zikaphatikizidwa bungwe lanu litayang'ana mukaulu- mukauniuni wake molingana ndi ndondomeko ya automatic pricing mechanism mas, kusintha kwa mtengo kuli motere

kuyimirira kusuntha kwa 79% mmene ndanenera kuti pamakhala ma average nkuonesesa kuti tizidutswa tosiyanasiyana tikaphatikizidwa ku- tikubweretsa kusintha kotani 79% ndiko kusuntha kwa mtengo wa mafuta a ndege pa kamuzu international airport kusuntha kwa mafuta a ndege pa bakili muluzi international airport ku blantyre kuli motere mtengo wakale 2993 kwacha mtengo watsopano 5423 kwacha kusintha kumeneku mu ma percentage ndi 81 percenti kuchoka pa mtengo wa dzulo kufika mtengo wa lero. Industrial kerosene parafini amene anzathu ogwira ntchito zosiyanasiyana amagwiritsa ntchito kusuntha kwake mtengo pa dziko lonse umene timatengera parafini kumenekoko wasuntha mochuluka zedi, anasuntha ndi 101% kuchokera pa mtengo umene unalipo padzana kuzafika mu malichi muno kusuntha kwake ku international market kunali motero titayang'anayang'ana ngati bungwe la mera imene ntchito yake imagwira ndi bodi ya mera pa mtengo umenewu mu automatic pricing mechanism atayang'anayang'ana ma average onse apeza kuti mtengowo ukusuntha ndi 82 percent pa pampu choncho kerosene industrial kerosene amene ali paraffin akusintha motere kuchoka pa 3200 kufika pa 5824 kwacha umenewo ndi mtengo wa paraffin ndimafuna nditsindike mawu awa Tanena pano kuti kusintha ukuku kwachitika chifukwa cha nkhondo imeneyi, kwakukulukulu chifukwa cha nkhondo imeneyi. Mmene ndinanenera poyamba kuti mtengo wathu wa mu January unakhazikika ndithu, tinalengezanso mu Malichimu mtengo ukupitirira, koma nkhondo ndi ngozi, palibe amene amakonzekera nkhondo. Palibe amene amakonzekera ngozi. Zagwera anzathu ena koma zatikhudza ife. Choncho unali udindo wa bungwe la MERA kuonetsetsa kuti mafutawo adzipezeka komanso mtengo ukhale omverera. zonsezi zipitirire kuyenda bwino chifukwa kusowa kwa mafuta kumaononga ntchito zambiri zachitukuko mayendedwe amayima maofesi amasiya kugwira ntchito anthu kuthamangathamanga kuyang'ana mafuta malevi amene amabwera chifukwa cha mafuta amakhala kuti asiyika olo achepa misewu nipitirira kuonongeka osakonzeka kulumikizika kwa magetsi monga ndi antchito za matrip m'midzi kuima chifukwa chonena kuti mafuta sakupezeka chifukwa levy imapezeka mafuta akapezeka so kuonesesa kuti dziko lili ndi mafuta okwanira petulo makamaka kuti anthu

Tsopano ndipemphe kuti ngati pali mafuto, mafunso pa zimene zayankhulidwa tikhale omasuka kufunsa poti tili ndi acting ceo tilinso ndi ma directors amene atha kutiunikira bwino. Zikomo. Tidzitenga kaye tinene kuti set of 3 questions at a time then kenakono tidzatenganso ma round ena mwina awiri. Tiyambe ndi amene mwatiyandikira. zikomo kwambiri dzina langa ndine kingsley jassi uh, ndimagwira ku times ndili ndi mafunso awiri atatu funso loyamba dziko la malawi lili disadvantaged kumbali ya pam- po- komwe pomwe ili tilibe doko zomwe zimapangisa kuti mwina ma cost yobweresera mafuta izikhala yokwera Uh, koma pali zinthu zina zimene mwina ngati dziko titha kupanga control pofuna kuchepetsa chiopsezo chokwe cha mitengo yokwera zinthu ngati zimenezi ndi monga kumene tikugula mafuta pakadali pano uh, nkhondo imene ikuchitika zadziwika kuti mayiko aku africa akuvutika kwambiri koma pali yankho limene likukhala ngati layamba kubwera pamene dziko la nigeria lapanga offer kuti litha kuyamba kumagulitsa mafuta ake ndipo lawonjezera mafuta amene limapanga refine cholinga lithandizire kuti mayiko amene ali mu Africa athe ndithu kumakhala ndi access pafupi posadalira mayiko a kwa, kwa, kwa aluya sindikudziwa ngati dziko la malawi uh, laona mwayi pamenepa kapena ife tikakamirabe uh, kumagula mafuta kutali ngati kumeneko chachiwiri uh, kumbali ime- eh, mfundo yomweyo yonena kuti pali zinthu zina zimene tingathe kupanga control ngati dziko sindikuziwa ngati mera mukuyang'ana njira ziti zimene mwi- mwina zingathe kumathandizira kuti exposure ya dziko kumbali ya mitengo ya mafuta ikhale ngati yacheperako pang'ono uh, kumbali ya malogis- malogistics sindikuziwa ngati mera ikuunikira mbali ngati imeneyi uh, komanso mwina tikanakonda pakanakhala mabungwe ena aboma okhudzidwa kunkhani ngati imeneyi monga a nocma ndi ena otero koma poti palibe mwayimirira ndithu ndinuyo kuyankha mafunso amenewa nkhani yofufu- yofu- yofufuza mafuta mdziko momwe muno eh, timamva kuti tili nawo koma mwina sitikukhala ndi aggressive eh, kukhala aggressive pofuna kufufuza mafuta amenewo kuti kutsogolo kuno Uh, mwina tisamakhale tikudalira kwambiri kumangoitanitsa mafuta pamene mafuta tinawo mdziko momwe muno mwina nkhani imeneyo muyiyankhe motani uh, zikomo kwambiri ndine alfred chauwa ku nyasa times mafunso anga ndi awiri maiko anzathu ataona nkhondo yachitika akambirana nawo kuti mwina azidutsa mafuta awo kudzera po route ni amati fujaira fujaira imachoka ku abu dhabi Ah, i- i- akuti zikukhala ngati zikuyenda bwino kumeneko chifukwa timakhala ngati tapanga bypass a strait of hormuz sitikudziwa ngati dziko la malawi nalonso likhale mgulu loti mwina lizidutsa ku fujaira pipe uh, line Uh, namba 2 ndi nkhani ya kutsogolo kuno uh, nkhondo popeza zokambirana akuti zili mkati ikatherako sitikudziwa kuti mwina pali maganizo kuti akhoza kutsikaso kuti mwina amalawi azakhale ngati aveko bwino chifukwa apapa ndi kuti mitengo ya katundu ikukwera chilichonse chikukweraso pali maganizo kuti kutsogolo kuno muzatsitsaso zikomo kwambiri ndi ndine chisomo chongwalo wa zodiak ndi ex- imeneyi imaoneka kuti imagwira ntchito pokhapokha pamene ya mafuta yakwera pa dziko lonse nanga nthawi ina ija akakhala kuti atsika ndi 5 percent m'mayiko ena bwanji simagwira ntchito komanso nkhani yokhudza kupanga cushion amalawi kuti mafutawo aku- uh, akukwera mtengo koma nthawi zina wape- ku- kuwalonjeza zo tawo adzipeza Ah, zikomo kwambiri dzina langa ndi ishmael Ah, dzina langa ndi ishmael malidadi kuchokera ku itm online tv mwafotokoza bwino kunena kuti mera imapanga kauniuni nthawi zonse za kayendedwe ka mafuta nkhani ya strait of hormuz iran ikupanga control 30 percent ya mafuta odutsa pa strait of hormuz zimene zikutanthauza kunena kuti 70 percent is not being controlled by the strait of hormuz

mwakakamira kukhala kumbuyo kwa israel ndi america imene its being affected or ngati body mukhala mukuyang'ana ma alternative ena ngati maiko amene sakukhala affected ndi ma restrictions apa strait of hormuz zikomo kwambiri zikomo kwambiri uh, acting ceo ndi ma directors mafunso ndi amenewo makamaka tiyambire koyambirirako kuti kodi ma alternative routes kapena sources tayapanga consider Zikomo. Um, zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso anu abwino kwambiri mafunso ndithu otithandiza kupitirira kukambitsana pa nkhani imeneyi uh, zinthu zina ndili ndi anzanga pano uh, pena ndi pena adzibwerapo ndikulankhulanso kuyikapo mulomo pa nkhani imeneyi choyamba ndiyambe ndi funso loyambirira limene ilo lonena kuti malawi is disadvantaged um, mwayang'anapo kuti ife tilibe mapoti inde mavuto ali uku koma mwayana- mwayang'anako madera ena ndikukhulupirira funso ndi limenelo mwayang'anapo kwina ku nigeria ndi kwina ndi kwina choyambirira tinene kuti kumayambiriro kwenikweni kwa nkhondo imeneyi titadziwa kuti kuchitika zimenezi bungwe la mera linakhaliratu likuyang'ana chingachitike ndi chani izi zikatere andi sipokhapo bungwe la mera limagwira ndi anthu osiyanasiyana tili ndi amene amapanga import fuel ma importers athu uh, petroleum importers limited national oil company of malawi limited nocma anthu awawa amakhalanso akubweretsa information pano tikukumana ndi izi pano tikukumana ndi izi takhala tikukumana nawo takhalanso tikukumana ndi ma key stakeholders anthu osiyanasiyana amene amagwira nafe ntchito ku- kuonesesa zinthu ngati zimenezi ndiye bungwe la mera kudzera mwa anthu amene amabweretsa fuel kwathu kuno amene tikuti ma importers awa akhala akuthamanga kuyang'ana kuti tilowere uku kodi ko- ko- ko- ko- ndi- ndi kond- eh, ndili wokondwa kuti munatchulaponso kuti eh, munamva kuti akuonjezera refinery ndikunena kuti ndakondwa chifukwa chonena kuti ngati akuonjezera kusonyeza kuti refinery yawo siyokwanira kwenikweni andi munyengo imene nkhondo ikuyamba tikufufuza kolowera kwina kuti ati uku kwavuta tilowere uku anzathuwo akufufuza kumenekoko mu nkhani zathu tikamakumana malipoti athu tikamakumana a supply kukambirana kuti kodi mwaku- mwakumana ndi zotani koyambirira kunali zimenezozo kuti nawonso ndiochepekedwa mu njira ina sangathe kukwaniritsa aliyense komanso pali zinthu zina zimene zimafufuzidwa kupatulapo kuchepekedwa kwawoko kumakhalanso mtengo omwewu kumene tikuchokerako mukaphatikiza kuti abwere uku ngakhale kuli mavuto ndiye tikayerekeza ndi mtengo mwachitsanzo mwina kumene kuli mtendereko zimayenda motani zimene zimafufuzidwanso pakadali pano koyambirira kunali kufufuza kuti ndikotheka katunduyo aliko kumeneko koma kuchepekedwako kunaoneka ndithu nthawi ina atha kubwerapo anzathu oyang'anira chigawo chimenechi cha mafuta ndi gasi atambasulapo pamenepo koma panafufuzidwa ndithu pamenepopo eh, andi sikuti kufufuzako kwatha iyayi tikufufuzabe kuonetsetsa kuti patapezeka danga pena pake kuti kungapezeke bwino zimenezo zitha kutithandiza mwanenanso kuti exposure to reduce exposure kuti kuti muchepetse kuti mtengo usakhale wokwera kwambiri komanso usakhale wopitirira nthawi yayitali uli wokwera mukuchitapo chiyani mmene nanenera poyamba kuti bungwe la mera limapanga balance and popanga balance kuti mtengo ukhale bwino mbali zonse balance yake imayenda motere choyamba bungwe la mera limayesesa kuti sevisi iliyonse kuphatikizapo kabweresedwe ka mafuta mdziko lino likhale koyamba litsatire njira zimene zingathe kubweretsa pa mtengo wabwino kwambiri ndi chifukwa chake mukaona kumbali ya policy ya boma kuli competition eh, kuonesesa kuli kuli open tendering anthu akupikisana mitengo ija ibwere kuona kuti zikhala motani komanso bungwe la mera limagwiritsa ntchito zimene timati route mix route mix ndi kaphatikizidwe ka njira zimene zimadusirako mafuta athu tili ndi beira tili ndi nakala tili ndi dasalamu kuli tanga kuli uku munyengo yabwinobwino kuti kulibe zovuta Sit- siti- sitili pampanipani wa nkhondo kapena wa mavuto ena Njira zimenezi zikagwira bwino zimathandiza kuti mtengo uja uyende bwino chifukwa tili ndi mapesenteji ake mapesenteji ake amene amayenda 50% ku Beira 30% Dar es Salaam or Tanzania in general 20% Nacala mukaona tikutsatira ndondomeko yonena kuti pa beira mpafupi fuel wake sangadule kwambiri transport makamaka pa transport sipangadule kwambiri so 50% of our volume 50% ya mafuta athu ichokere kumeneko ku nakala nkufupinso komanso kuli njanji 20% ichokere kumeneko tikadakonda kuti atu- utachokera ambiri chifukwa njanji ndi yotchipitsitsa funso limene litha kubwerapo koma kunakalako chifukwa chonena kuti ma facilities zinthu zimene timagwiritsa ntchito kumeneko koma storage ndi zina zotero mokhudzana ndi port ma requirements akumeneko sitinga peze ochuluka nkukhala nawo kumene kuja ndi chifukwa chake nakala ngakhale ili yotchipirako kuposa kwinaku ili pa 20% beira pafupi 50% tanzania ndi kutali ili cha m'ma 30% mu nyengo yabwino yonena kuti konseku zinthu zili bwino timayenera kutsatira ndondomeko imeneyo mafuta abwere choncho koma ngakhale tikutsatirabe ndondomekoyo choncho kumapezekano muli ndi mavutono onena kuti importation yanu mafuta ambiri sanapezeke odzera uku apezeka mbali ina and pa nthawi imeneyo mulibe control mmene tanenera kuti mafutawo timachita kuyitanitsa maiko ena pamapeto pake pamapezeka kuti 50% or more mukutengano kutali kuja sichifukwa chonena kuti mwafuna kutero ayi koma nyengo zapangitsa kuti mafuta mukatenge kutali ngakhale simudakonde kutero so kuyankha mwachidule ndikutero kuti route mix kuphatikiza kwa njira zotengera mafuta ndi njira imodzi imene timatsatira ngati bungwe la mera kuonetsetsa kuti mtengo ukhale wa eh, mulingo womverera um, eh, panalankhulidwa Fujairah pipeline kapena kumene koko mwaonako bwanji choyambirira njirazi zimapangidwa assess mu njira zosiyanasiyana koma opanga assess amakhala amene akutibweresera mafuta kodi nzopanganika ndikotheka kubwerako ndikotheka kudutsira kumeneko kuli zovuta zotani pano padutsa masabata anayi olo fi- olo asanu nkhondo ichitikireni mmene ndanenera kuti tikupitirizabe kumakhala in contact kumakambirana ndi anzathu amene akupanga import kuti azikambirana ndi masupplier awo njira zina zimene zingathe kuthandiza kubweretsa mafuta motchipa kapena mwamtengo omvererana komanso mwachangu so izi ndi njira zina zimene takhala tikukamba nawo mukukambitsana kwathu njira imeneyi ikapezeka kuti ndiyotheka kwa iwowo tiyigwiritsa ntchito ndithu um, mafuta akatsika adzatsikanso ndinanena kumapeto kwa statement kuti kakwezedwe ka apapa kalero kachitika ndi nkhondo imeneyi zinthu zikakhala bwino kumeneko nkumvanso kuti malonda amasuka amafuta kuyenda bwino mitengo yamba kutsika Ndo- ndondomeko ya automatic pricing mechanism izagwiritsidwa ntchito moyenerera ndi bungwe lanu la MERA monga mwa nthawi zonse poyenera kutsika pazatsika ndithu zimenezo tisi- titsindike apa molingana ndi kauniuni wa nthawi imeneyoyo koma ndibwereze kunena kuti ndikuphatikizanso ndi funso lina limene linafunsidwa kuti kodi automatic pricing mechanism mumangopezeka ikakwera bwanji ndiphatikize ndi ichi chifukwa zikufananira nako pang'ono ndondomeko iyi imagwiritsidwa ntchito nthawi zonse ndikukumbutseni kuti tisanafike 2022 koyambirira kumene ndondomeko imagwiritsidwa ntchito bwinobwino nthawi yotsika imatsika yokweza imakweza pompanopanso tinalongosola kuti pa January tinakweza koma malichi kumayambiriroko tinatulusaso review ina sitinatani sitinakweze kusakwezako ndikutanthauza kuti palibe chimene taona chofuna kusuntha mtengo kusonyeza kuti njira imeneyo imagwira ndithu ikanakhala kuti kusuntha kuli ma levels okuti titsitse tikanatsitsa koma chifukwa choti ma level ake anali onena kuti mtengowo sitikuyenera kuukweza koma palibe danga lenileni loti titsitse chifukwa ndingokukumbutsani kuti mndondomeko uja timayuza timagwiritsa ntchito timati 5 eh, plus or minus 5 percent pali 5 percent ya mtengo umene timapangira land imene timafikisira mafuta kwathu kuno kusuntha kwa 5 percent kukakhala kuti kuli mundondomeko yake thumba la price stabilization fund imayenera ipange manage tisakweze olo tisatsitse chifukwa zinthu zija zili ndi cover bwinobwino koma cover ikasowa mpamene timakweza komanso pakakhala kuti pali mtengo womverera timatsitsa chifukwa 5% ya cover ilipo koma palinso rumu ina yonena kuti munthu wogula mafuta nayenso asangalaleko. Room imeneyoyo imatsitsa ndithu, kutsika ndithu amatsika mafuta aja bwinobwino. Pangokhala kuti mwina nthawi yayitali anthu akhala kuona mbali imodzi, koma chitsanzo chimene ndapereka chapadzana apa kuti mwezi watha omwewu sitinakweze pogwiritsa ntchito ndondomeko yomweyo.

may not necessarily mean we are also 30% on that one. We could be 100%, 90%, 80% of that 30% pamalo pamene paja. Chifukwa chonena kuti pali mitundu ya mashipi olo akatundu um, ma, ma, mastima amene amanyamula akatundu osiyanasiyana kupita ku madera osiyanasiyana Masitima amene amabweretsa katundu wambiri wa mafuta amenewa kunoko amakhala medium range, pali masaizi masaizi, so mutha kuona kuti region ya kwathu kuno over 90% or so kupitirira 90% mafuta ake podzera pake ndi pamenepopo madera ena atha kumakhala ndi njira zosiyanasiyana koma madera akwathu kuno africa ndi madera ena a, a ku asia uku malo ake odalirika ndi amenewowo so titha kukhala ndi malo osiyanasiyana koma kodalirika kumbali ya ifeyo ndi malo ngati amenewowo ndi chifukwa chake effect yake yakhala ikupitirira kwa mayiko osiyanasiyana uh, mutha kuyang'ana zimene zakhala zikuchitika anthu ma disruption kuti ku- ma- mafuta mayendedwe akuvuta akutere maiko ambirimbiri akhala akudandaula chimodzimodzi kuti mayendedwe ache amafuta supply ikuvuta chifukwa cha malo amenewawa Eh, zikomo kwambiri andi kapena kapena mas, mali mas, pali masitima ena akuloledwa akagwirizana nawo amene sali affiliated ku mayiko ena ndi a Iran-wo akumavomereza choyambirira these are international matters so we tizikhala tikupitirira kukamba ndi anzathu a foreign affairs kufufuza kuti kodi kumenekoko zikuyenda motani chifukwa ngakhale maiko enawo sikungokhala affiliate- non-affiliated mukaona news mma tv internationals every hour kumakhala nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi kumalo kumeneko mukukamba kwawo kudera limenelolo pamakhala ndondomeko zosiyanasiyana zimene amatsata chifukwa mukudziwa kayendetsedwe kapamadzi ndika- ndi kayendetsedwe kovuta kwambiri so mmene tanenera ngati pali danga limenelolo kuti ma importers athu atha kukambirana ndi ma suppliers awo ndi nkhani yoti kukambitsana kwathu kukadapitirira ndi adindo osiyanasiyana akuboma ndi maiko ena zikomo kwambiri mutha kuonjezera pena exploration ya zikomo kwambiri eh, eh, zinayambitsidwa kuti zithandizire ku build a local capacity koma we've seen kuti zazizira kwambiri zikomo kwambiri ah, za exploration izo ndi policy ya boma ndikukhulupirira kuti kuli zinthu zambiri zimene zikuchitika pa exploration um, mu, mu nthawi yake I think eh, ma authorities oyenerera in terms of explora- o- exploration aziti azikhala ndithu akutigayira nkhani imeneyo koma ndikukhulupirira kuti zakhala zikuchitika chifukwa takhalanso tikumva mamitingi osiyanasiyana tikamachita tikamagwira ntchito ndi anzathu amene amagwira ntchito zosiyanasiyana zokhudzana ndi kauniuni wa mbali ngati zimenezizi

kuphatikiza ya exploration koma afunsanso za ethanol so just to mention kuti ndizoonadi ethanol ndi product imodzi imene imathandizira kupanga enhance capacity koma mongokumbutsana, ethanol amapangidwa ku byproduct ya sugar akamapanga process sugar ma sugar mills sagwira ntchito chaka chonse chatunthu akayamba production mu april amatseka november so ethanol amapezeka nthawi imeneyo yokha normally ndi kuti chakumapeto kwa april mpakana cha mu november si product yoti imapezeka nthawi zonse imapezeka kwa miyezi yapang'ono miyezi ina tilibe capacity yochita blend chifukwa chokuti ma plant athu a ethanol alibenso capacity yokuti akhoza kumapanga ethanol ngati ma sugar mills atseka chifukwa amakhala alibe ma raw materials there is a regulated blending 20 percent ethanol 80 percent petrol akakhala kuti ethanol alipo zimatithandiza zimachotsa pressure on forex yopangira import petrol because then we don't need to import 100% of our requirement timapanga import 20% of our requirement but it's not available throughout the calendar year zikomo ndikhulupira kuti pamenepo ndiye kuti tayankha mafunso onse a chigawo choyamba ndiye titenge gawo lachiwiri tiyambira amene tinasiya chonchi kenako timalizira uku tapikotheka zikomo kwambiri dzina langa ndine robert shema kuchokera ku radio maria mwafotokoza zambiri zokhudzana ndi vuto la mafuta koma tikaonetsetsa vuto la mafuta mdziko lathu lino lasanduka nyimbo imene aliyense akudodoma nayo funso langa ndi lakuti tikaonetsetsa maiko amene mafuta amapangidwa ndi maiko amene nkhondo siikatha ndipo izi timazidziwa ndithu kuti kwayambika nkhondo kwayambika nkhondo ndiye inuyo ngati a mera mupanga zotani ngati nkhondoyo itakhala kuti ikupitirira koma mdziko muno mafuta akuvuta ndiye kuti vuto silithe komanso nkhondo koko ikupitirira muchita njira zotani kuti kuno anthu apange survive funso lina ndi lakuti mbuyomu mafuta atakwezedwanso posachedwa pano uh, mudafotokoza kuti vu- eh, izi zachitika komabe kuchokera nthawi imeneyo kufika mtsogolo pakhale ndondomeko yokoza yowonjezera nkhokwe cholinga mafuta azingobwera mopanda malire ndi cholinga chakuti ngati uko koza vuta kunoko mafuta azikhala ngambwingambwe nkhani imeneyi panopa ili pati Okay. Joseph Mazizi, Capital FM. Ah, ndimangofuna kudziwa kuti kodi nchifukwa chani mitengo ya mafuta imatuluka usiku pali chinsinsi chapaderadera kuti idzituluka usiku mmawa anthu adzikangozindikira kuti mitengo yakwera uh, adding to the same question was kuti as a result imakhala ngati press briefing iyi imakhala ya reactive Sipa- sizimatheka ku oneratu mwina nkuchita msonkhano ngati uno kunena kuti mawa kapena tsiku lakuti mafuta tikuyembekezera zoti akwera ndondomeko zake zimakhala zotani ndi ngozi yogwa mwadzidzidzi zikomo All right. ine ndi austin katunga kuchokera ku mzati radio and tv ndi ndi mafunso awiri uh, funso loyamba ndilokhudza uh, mtengo wa mafuta timadziwa kuti pali zinthu zingapo uh, zomwe umakhala kuti u- kuti upangidwe nkhani ina ndiyokhudza misonkho kapena kuti malevy amene amakhala ndithu pa mafuta amenewa anthu komanso akatswiri pa nkhani ya uh, zachuma akuperekapo ndemanga kuti mwina kuchotsa uh, malevy kapena kutsitsa malevy amenewa zingathe kupangitsa kuti uh, mtengo wa mafuta umenewu uh, ukhale ngati watsikirapo chifukwa pamene tikukamba pano anthu ayamba kale kumva ululu uh, wakwera mtengo kwa mafuta amenewa mwachitsanzo matransport uh, akwera kale Eh, ngati mera mungathe kuyankhulapo zotani ah, pa nkhani imeneyi nkhani yachiwiri ndiyokhudza ah, mwafotokoza bwino ah, kuti mafuta amenewa akwera chifukwa cha nkhondo yomwe ikuchitika ah, ku aluya kumeneku Ah, mbuyomu takhala tikuona zinthu zosiyanasiyana zomwe zimakhudza mafuta athu kuno Ah, ngati dziko Tikuphunzirako zotani? Takhala tikuphunzira zinthu zotani ah, ku nkhani zimenezi? Chifukwa nthawi ni nthawi ah, inu amera mukabwera kukweza mafuta mmakhala mukufotokoza kuti ayi ah, kwa azunguku kapena maiko enawa zinthu zikuyenda zo- motere zomwe zapangitsa kuti mafuta akwere. Tikumakhala tikuphunzira motani komanso ngati dziko eh, ngati mera komanso ah, nthambi zina mwina mmakhala pansi kuyikiratu ndondomeko zomwe zingathe kutipulumutsa eh, kuzotsamwisa zomwe zikupezeka mafuta akakwera zikomo Uh, ine ndi andrew viano kuchokera ku nation publications limited mafunso anga ndi awa koyamba ndimafuna ndifunse kuti ah, mmene uh, mukuyuza apm uh, mwakwanitsa kubwezeretsa thumba limene munalankhulapo nthawi inayake price stabilization fund imene pambuyo paja mnati linachitira deplete and ngati mwakwanitsa kubwezeretsa muli ndalama zingati ndipo mwina mu nthawi ngati imeneyi simukanatha kuti mwina uh, mtengo umene wakwerawu mu, mu, pathe ku- kubwezeretserako ndalama zina through this fund price stabilization fund komanso china chimene ndimafuna ndifunse ndi uh, ngati mwakwanisa kupanga clear the losses that were there um, in terms of ma imports panali my, m- uh, last press briefing imene munatiuza munati panali ma losses about the imports uh, have you managed to clear them and um, how far have you gone with that clearance uh, finally ndimafuna ndidziwe about the levies uh, the last time that we, we had a press briefing you said kuti ngati mera mwina muli ndi ngongole ma levies amene simunathe kupanga remit uh, funso lina linali lokhuza amene afunsa anzanga kuti munthawi imene ino mwina simungachotse ma levies ena ncholinga choti mwina mitengo ikhale ngati yomvererako and ngati panopa mwina mwakwanisa kupanga remit ma levies ku ngongole zimene munali nazo zikomo zikomo poti mwina mafunso aoneka ngati kuti ndi okwanira kaye tingotenga amenewo then kenako tikhala ndi round yomaliza kutenga ena Ah, timapempha CEO ndi madirekta athu a Kathewera ndi a Ng'oma kuti mutithandize kuyankha mafunso amenewo kuyambira loyambirira amene anafunsa robert kuti zikuoneka ngati ku- mavuto amafuta akumachitikachitika kapena akhala ngati chizolowezi kodi tikupangapo chani kenako tipitirize ndi mafuto osa- mafunso osatirawo zikomo okay uh, zikomo kwambiri choyambirira nchonena kuti eh, mmene mwalongosolera kuti mavuto amatha kuchitika nthawi zonse kumene ku- kumachokera katundu kukagwa vuto limakhudza anthu amene amagwiritsa ntchito katundu wakumeneko koma nkhondo yonse ikachitika mwachitsanzo kumbalo- kumbali ngati imeneyo si nthawi zonse malo oyendera sitima zapanyanja amatsekedwa ayi ulendo uno taona ndipo tamva kuti achita kutseka malo odu- odutsira masitima so si nkhondo yokha koma zimene zachitika mkatikati mwa nkhondo muja kuti atseka malo ena ake pamatha kukhala nthawi ina kuti nkhondo ili mkati zinthu zina nkumayendabe bwinobwino zimatha kuchitika ma effect amakhala ochepa so zotsatira za mavuto amene timakhala nawo m- m- ngati business ina iliyonse Zovuta sizilephera koma zimatengera mulingo wa zovuta zija koma munthawi zambiri mavuto amene timakumana nawo ali mu level yonena kuti timathana nawo mosavuta ndi chifukwa chake kumayambiriro kwenikweni nkhondo iyi inayamba tisanalowe kwenikweni march zinthu zakhala zikuchitika mwezi watha zotsatira zakebe ziku, zikupezeka kuti zikuwawa kwambiri masabata 4 o masabata anayi olo asanu nkho- nkhondo itayamba kale kusonyeza kuti takhala tikupanga zoyenerera ndithu kuti mavuto amenewo asa- asatiphinje kwenikweni mmene amayenera kutiphinjira ndipo zochitazo zikadapitirirabe sitinasiye kugwira ntchito yokhudzana ndi kuchepesa ululu umene wadza chifukwa cha zimenezozo chifukwa chonena kuti nthawi zonse tikamakumana ndi kuyang'ana mayankho okhudzana ndi kuti vuto ilili ululu wake kuti usafike pa mlingo o- o- oopseza kwambiri munthu oopseza kwambiri anthu ogula katundu ogula mafuta tingatani so zimenezo zikupitirira kuchitika so mavuto amenewo timayang'ana mu njira zimenezo tinanenanso nthawi ijayi kuti route mix Ku- si nkhani ya mtengo wokha kuphatikiza kwa njira zoyendera mafuta kumathandizanso support ya eh, zimene timati logistics mayendedwe ya mafuta kuti pasakhale ma disruption ambiri pasakhale kusokonekera kwambiri kotero kuti mukakhala ndi kachisokonezo mbali ina mbali ina muthe kulandira mafuta mosavutikira so mavuto amatha kukhalapo kuchokera kumene mafutawo akuchokera koma timakhala tikugwira mwakalikiliki kuonetsetsa kuti mafu- mavuto aja asafike pa levo yonena kuti sitikukwanitsiratu kukhala ndi mafuta nchifukwa chake takhalabe ndi mafuta mu nyengo yonseyi andi zonsezo tikuphatikizanso ndi Funso lina limene linabwera moyandikana kuti mukuchitapo chani zowonjezera nkhokwe mapulani omanga nkhokwe za nyuwani anzathu opanga impoti ali nawo mafuta kubweretsa mdziko muno mapulani onse alipo ndipo mafutawo akupitirira kubwera zonse zokhudzana ndi kupanga stock mumakhala kuti mukubweretsa mafuta so mafuta ali continuously flowing so ndi zimenezozo zokhudzana ndi eh, question yanu ya ma reserves expansion infrastructure kuonesesa kuti pali eh, zoyenerera nkhokwe kuonesesa kuti zimene tikupanga zikubweretsa mafuta bwinobwino zonsezo zili mchimake ndipo tikupitirira kupanga kuti zonse zikhale bwino, inu muli, mukhala mboni kuti nkhondo iyi isanayambe panalibe tsiku limene munganene kuti lerolo tilibe mafuta kwa kanthawi ndithu kusonyeza kuti china chilichonse chimene takhala tikupanga tikuchipanga moyenerera ndipo chikugwira ntchito yake bwinobwino koma mmene ndanenera ngozi ndi ngozi umatha ukuyenda bwinobwino china chake chachitika wapunthwa sukonzekera ngozi ndi pamene tili panopa koma sikuti nyengozi ndi zampakana mpakana ndi nyengo zonena kuti zikatha zinthuzi tibwereranso mmene timayendesera zonse nkumayenda bwinobwino and kumakhala osamadera nkhawa kalikonse chifukwa ndondomeko zimene linayika ndi ndondomeko zikugwira bwino zikupitirira kugwira koma mukanyengo akaka ndikumene takumana ndi zizi zimene aliyense waona aliyense wamva kumbali ya ma levies and psf uh, price stabilization fund

price ya mafuta pali ma elements osiyanasiyana is it possible to reduce or remove some of them to cushion the consumers let me just uh, explain kuti tikayang'ana pa price build up paja or the price of uh, fuel There are principally four elements. The first element is the uh, price of fuel itself, up to transportation of that fuel to arrive in the country. yomwe pa chizungu timati landed cost kugula mafuta kuwapanga transport kuwabweresa right inside the country second element ndi ma levies omwe takambirana apapa mukayang'ana ma levies pali ma levies akuluakulu ngati road levy yomwe timayusa to construct and rehabilitate the roads in the country then pali levy ina yokulirapo timati marep uh, rural electrification levy, the one we use to expand magetsi into the rural areas. And then pali timalevies tina ndi tina tating'ono. Then eh, mbali yachitatu pali ma taxes misonkho duty excise then mbali yomalizira pali timati ma margins um, ndalama zomwe zimapita kwa anthu omwe amapanga import mafuta anthu omwe amagulisa mafuta ma omcs ndalama zomwe zimapita kwa iwo timati ma margins so mukatengera ma components awawa you are going to notice that over 60 percent ya price ya mafuta is purely the international price ndalama zogulira mafuta kunja ndikuwabweresa right into the country the whole of that constitute 60% and that's why if anything happens on that component immediately we are affected because you are looking at a 50% i mean 60% component ya price ya mafuta athu as we speak nkhondo ya ku middle east ija ndeti immediately yapanga affect the 60% and that's why we are thrown off balance second component ya malevies constitute 20% malevies sasinda they are fixed mmene anapangira seti the authorities through ministry of finance amakhala fixed

has two components to it. Number one, it is there to ensure that as we do our importation, mmene tikupangira import mafuta on daily basis, pali component ya PSF. PSF anayipanga set kuti pasakhale ma changes or volatilities pa ma prices ya mafuta. Hence, anayika ka cushion ka 5% kuti as we go and import mafuta,

I think um, I think I think those were the specifics that were set on um, the levels as well as the PSF. Thank you. zikomo kwambiri ndikukhulupirira kuti mafunso ambiri ayankhidwa mwina kupatulapo limodzi loti nchifukwa chani mitengo si imasintha madzulo tiyankhe Eh, ah, chabwino ya limene ndi funso okay titha kuunikapo zinthu zitatu choyambira ndi chonena kuti ngati bungwe la mera tithadi kuunika ndondomeko zathu kuti mwina tizitha kumaliza maprocess athu muntha mwamsanga ndikuwauzanso anthu za mitengo ya mafuta nthawi yabwino koma muzindikire kuti zimenezi zimatha kuchitika ndipo nthawi ina tinazichita kuwauza anthu kusanade koma titapanga zimenezo zinatibweretsera funso lina lonena kuti kodi ngati amalawi tonse ndife okonzeka kuuzidwiratu kuti mtengo wa mafuta mkucha uzakhala wakuti ndipo ife sitikhala opanikika tonse ndikukhamukira ku station zinthu kupeza kuti zili out of control funso limeneli titaliyankha tinaona ngati kuti mwina tiyenera kupitirizabe kuliwulira funsoli ndipo nthawi ina mwina izafikapo tizakhala okonzeka kumaulusadi mwina nthawi ina iliyonse kuti mitengo ya mafuta kusogolo kuno ikhala chonchi nde mwanena kuti ma press conference amakhala ngati tikupanga react ya zitha kuoneka choncho koma ife tikukhulupirira kuti Ndi zofunikirabe kuti tizikumana ngati mmene tachitira umu. Zimene zakambidwa lerozi tikanakhala kuti zonse tingozilemba ndi mafunso amene mwafunsawo, akanakhala mapeji ambirimbiri ndipo sitikukhulupirira kuti anthu akanatenga nthawi yo ah, yowerenga zinthu zonsezo ndi kuzimvetsetsa ndipo akanakhala kuti alibe mpata kuti akhale ndi anthu ena owayimirira ngati atolankhani inu kuti mufunsisise kuti apa sizikumveka kodi mupanga bwanji ndiye timaona ngati msonkhanowu umaperekabe mpata kuti titambasule nkhani bwino ndikuwafotokozera anthu za mmene zikukhalira ngakhale kuti nthawi yathu ikuonesa kuti yatha panali manja awiri amene anaimika kale uko ndikanakonda kuti timalize ndi ma, uh, manja amenewo koma nthawi imene ifeyo tina konza kuti tikumane tikambirane uh, yatha kale ndipo poti mwatisimikizira zapoti mafunsowo mkati mwa kuyankha kwathu tayankha kale ngati pali mafunso ena khomo lathu limakhala lokonzeka nthawi zonse titha kupitirizana- kupitirizabe zo kukambiranazi mutha kutifunsa mafunso nthawi iliyonse ah, kaya lero lomwe tikaseka msonkhanowu kapena masiku ena Ah, acting ceo alipo ayankhaso mafunso ena amene mukufuna one, one on one kuti apa expand zina pa zimene zakambidwa komanso mutha kutitumiziranso makwestionnaire tizayankha ndikukhulupirira kuti pamenepa tafika pamapeto a msonkhano wathu ndipo tikukuthokozani nonse atolankhani amene muna fika kuno kuyimilira amalawi ndi kutifunsa mafunso amene amalawi amakhala nawo komanso tikuthokozani uh, acting ceo uh, director athu a fuels and gas komanso a director a finance chifukwa mwatifotokozera momveka bwino zamene zinthu zikukhalira tikukhulupirira kuti apa tisekenso ndi pemphero tipemphere ambuye tikuthokozanisoni chifukwa munalola kuti tikumanedi ndipo inu tikuziwa kuti ndi amene mwatiwongolera msonkhano umenewu panali mafunso ndi mayankho ndipo tikuziwa kuti inu munapereka nzeru zoti zimenezi zikhale zotheka pamene pena pali poti padakalibe mafunso pitirizani kutipasa ife uh, ogwira ntchito ku mera komanso o- onse othandizana nawo mu sekta yathu ya fuel uh, luntha ndi danga loti tikathe kugwira ntchito zathu bwino kutumikira amalawi tikupemphanisoni kuti zonse zimene zakambidwa pano zikhale zomveka kwa anthu kuti akathe kuzikumbukira zamene zinthu zimayendera pamene tikupitiriza ntchito yathu tonse kuphatikizapo atolankhani abwera- abwera muno tikupemphera kuti mupitilize kutisogolera koma makamakaso mupitilize kusogolera ziko lathu la malawi kuti makamaka pa nthawi imene tikudusa iyi nthawi ya nkhondo imene tikukhuzika malingana ndi kuti mmene ziko lathu lilili inuyo ambuye mutipase nzeru zowonjezera kuti tikathebe kugwira ntchito zathu ngakhale pali mavuto amenewa tapemphera zonsezi mzina la yesu khristu mpulumutsi wathu amen pamene pambuyo pa kutsiriziro pa msonkhano mmenemu ndi mmene zamaliziranso msonkhano umenewu wa atolankhani tikambe motero kuno kuti amene ndi acting ceo wa bungwe limeneli la mera a dad chinthambi afotokozapo za ndondomeko zimene zachititsa kuti mtengo wa mafuta ukwere kuno kumudzi akamba kuti mtengo wakwera pa dziko lonse ndiye kwakukulu nkhani yake ndiyokhudzana ndi nkhondo imene ikuchitika ku middle east zimene akuti kutsogoloku mwina zikhoza kukhala zosavuta kuti mtengo umenewunso awutsitse molingana ndi mmene afotokozera atolankhani kuno ku mzinda wa lilongwe ndiye akutero kuti ayikapo ndondomeko zosiyanasiyana zoonetsetsa kuti mafuta ameneŵa kukwera mtengo wa mafuta umeneku kusapitirire kupsinja komanso kufinya amalawi m'malo mwa anzanga onse amene tinali limodzi kuno pakamera tithokoze kwambiri dave mpinganjira komanso louis jonas uh, pamakina ndikubwezereni ku nyumba yathu youlutsa mawu kumene kuli ndi ku artbridge house area 47 sector 5 ine ndi chisomo